alex kamangira amacheza ndi anthu pa live ndipo anthu amafunsa mafunso osiyanasiyana komanso pido anali kumeneko kuthandizira nawo kuika makomenti ndi maganizo ake pa zomwe zimayankhulidwa kumeneko ku tiktok
Uh, just this is just a recommendation you know mukamapanga ma live yanu eh muna make muzingopanga ko stick to uje ni mozi ngati

encourage you kunena kuti whatever happens um, tili ngati malawi ali ngati dziko limene lili nthawi ya chotati nthawi yakusadziwa Am- ambuye mulungu anawalekerera so timaoneka ngati kuti ndife anthu ozindikira koma background uh, sizili choncho and to me for me it's like an eye opener komanso panopa i'm seeing sin- dziko limene ndimalionera diso la malawi panopo i'm seeing it differently and uh, so thank you for opening our eyes and i hope kunena kuti the rest of malawians akhalanso chimodzimodzi komano i wouldn't be surprised kunena kuti there will be people amene even wina ake somebody somewhere there akugona ndi njala koma apezeka kuti koma sameneyo kuti azigona ndi njala just because of one person amene was controlling his nzo

amafuna kubwera to bring you down enawa ndi ma- ndi azimayi muli azimayi nde muli azibambo azimayi onena kunena kuti akugona nawo anthu aja kuzuzisa maliseche awo ndi kumatenga ndalama and they think and feel like it's okay nde ine what i wanted to say is you know i'm always telling you do not back down panopo bebe wabadwa mu dziko la malawi and who is that baby fighting against corruption ndiye mwana uja tikumuyang'ana nongoti mwana timamulera bwanji mwana amati akabadwa timampasa chani bere timamulera kuti afike mwana uja poti wapita ku- mpaka na university fighting against corruption singachitike lero kumaliza mawa anthu munayamba kuba nthawi yakamuzu anthu onse kuyambira nthawi yakamuzu investigation should start nthawi yakamuzu anthu onse wa ndi okuba we should recover chuma kuchokera nthawi yakamuzu kuchoka nthawi ya kamuzu kubwera nthawi ya bakili mbava kuchoka nthawi ya bakili mbava kubwera nthawi ya bingu mbava kuchoka nthawi ya bingu anthu onsewa dziko la malawi lili ndi anthu okuba educated savages educated mafias educated ana mapwala anthu opusa asandiyankhulise pambali pakati ndikupaona this is the things that they love to do ndikuononga dziko mwasekatu mwaona aujeni anu amayimba chani ame anu amayimba cha samayimba pompano kunena kuti usa- usa- usamuphenza kombolo siso anthu panopo nchifukwa ndanena kuti mapwala aku- aku- akuona kuti eh,

amisala ndi iwowo chifukwa dzikolo under their watch mafuta kulibe dzikolo under their watch Kuza- kuzafika siku la lero mmalawi timayeneka tikhale ndi ufa amene amagulisira ku south africa kuja iwisa sitimayeneka tizivutika ndi chimanga kumati tili ndi njala this tili ndi njala that those are the things zimene sizimayeneka ifeyo tizikhala nazo anthu ambiri kumalawi akuziwa what is happening Ineyo when am looking at you I know kuti ku Malawi things are going to change even though people cannot understand what's really happening. I'll give you one example. Peter wa, wasankha anthu ku judiciary anthu amene wasankha aja Peter ali ndi poyambira they have where to start petertu wamangidwatu ndi anthu okuba if you don't know peter is not si amene akulamula dziko la malawi anthu okuba ndi amene akulamula dziko la malawi peter panopo alibe mawu there's nothing i can do koma peter ata There's a reason why Peter said we need to change our mindset. anthu amene akutibera. Amalawi timakateteza mu- munthu amene ali mbava who is supposed to go to jail. Okay. Munthu amathandiza munthu. Pilirani amathandiza mu- anthu. Wathandiza anthu 100 million. Koma ku- kuli munthu amene akukuwa kuti pilirani akandibera. Mukuti ukhale chete iwe. Piliraniyo sangakubere amathandiza anthu. You are stupid Malawians. Ndinu zisiru. munthu amene ujayo mukuyeneka mumumvesere and mumfunse kuti okay evidence yako ndi itiyo because even if atanena kuti pilirani amandibera piliraniyo is not guilty until proven guilty pa court koma khoti limene tikunena kuti anthu apite akalandire chilungamo ndi itiyo ndeni khoti limene kwatuka alexis kamangila anali kuka- alexis kamangila ndi loya wochokera ku dziko limeneli nkhani ya john mussa alexis kamangila pamene mukayang'ane nyuzi zanu mupite ku nyuzi mukafunse nyuzi zanu kufuna timuziwe alexis kamangila ndani mumpeza ali mu nyuzi mwanu amalawi anthu opusa inu azibambo opepera zisiru za azimayi kumangoti mukangomuona mwana wavala nkuti ali pa freedom yekha wavala akuyenda ndi eh, akuputa dala azibambo azibambo anuwa ndi zisiru the adults akuyenereka aziwa kuzimanga kuzigwira anthu amenewawo aononga dziko azibambo amenewawa all they know is kuba kuba kuba komanso kuchokera nthawi ya kamuzu kuzafika siku la lerolo

yeah and that's the truth about it ma negative comment ignore them chifukwa they are part and parcel of corruption ndi anthu oyipa they don't understand life they don't understand kuti kodi what is happening mu dziko iwowo angozitenga kuti kuti oh as long as i have food in my house it is okay they don't understand kunena kuti there is a time for everything 100 years to come tonsefe tidzakhala kunoko kulibe kuli ana ang'ono ang'ono amene akubwera what are we teaching them so right now kwabadwa baby fighting against corruption amene adzikula mmene amakulira katangale kuyambira nthawi imene ija makolo athu nkumamusirira nkumalera anthuwa nkumaba ndikumafuna kutipusisa kumalawi kuja kuli mafamily ndi amene ndi amene amangogawana mu politics muja mka- mkati muja ndi amene akungozunguliza zinthu zimene zija ndikumapanga control okay system ya kumalawi ili controlled ndi a politics that's the truth about it anthu onsewa apanidwa ndi a politics chifukwa chonena kuti u- uchisiru wa ku judiciary ku judiciary adavomereza kuti zinthu zikhale mmene zilili pano so ifeyo what we say mwana wabadwa and mwana amene iyoyo timanena kunena kuti galimoto basi kamayendesedwe imakhala ndi driver iweyo you are like a driver malawians what they have to understand to know ndi kuchiika mmutu mwawo nkuchipanga understand kunena kuti nkhondo isi yako alex even though they come in your comment section ndi kumakutukwana they are just stupid fools

You can see mu dziko mwathu tili ndi army. Army ya dziko la Malawi is failing us. Army ya dziko la Malawi kupita kukapanga attack anthu chifukwa cha uniform and material. So zimene ukukuwa iweyo zoti iwowa ndi anthu oti ali affected kuyambira ma salary zawo, mafamily zawo, zonsezo alibe nazo ntchito. Chifukwa when police ngati police ikutikanika to help us kukapanga ma arrest amene tikufuna. Army is there to do that.

What are they doing? The only response imene anthu azibwera ndi zija akuthamanga ku- ku- kunsewu akangoyimba basi osaya kuti chani mbolo sisowa those are the only stupid things that iwowa they stick to but then to understand kunena kuti it's our responsibility nkhondo ya dziko lathu la malawi si ma weapons of mass of destructions nkhondo ya dziko lathu la malawi ndi kuba Ngati apolisi akukanika that's why we have anthu ngati achina maiko akuja ku Burkina Faso amene uja ndi- anali ndi msilikali adapangiranji kick anthu onse kuti iye uja akatenge ndi kulowa kuti akakhale president anaona kuti anthu awawa they are foolish they are foolish tikusowa ifeyo ndithu tikusowa ifeyo upangiri tikusowa ifeyo kuthandizidwa mdziko mwathu

Uh, when Pido speaks, when she was speaking, uh, she was swearing, she was shouting. Eh, there's nothing that she has done comparing to what the, the corrupt do. Eh, anthu amakuberani misonkho ya ana akuberani achina chakweracha zolija pamene paja kumathirana usi ngati zenizeni kumathamangisana basi kumathama kumakanganana kuti akaike nkhata pa manda a munthu oti anafa kalekale anali munthu oti amapha anthu munthu onena kuti anabera malawi because kamuzu i- i- if there is someone that has stolen money there is no one that has stolen malawian money more than kamuzu banda kamuzu banda stole billions you know there was a time kamuzu was richer than malawi eh? Eh, malawi kamuzu was richer than malawi and why because cha, cha government chinali cha mcp

si nkhani yonena kuti yosekererana kapena yonyengererana ndi nkhani ya serious ndipo sa- anthu ambiri sakondwera nawo makamaka anthu amene aku ah, akupanga enjoy ah, aku aku aku aku- ah, akunyada komanso aku- akunyambita nawo ah, ah, ndalama zokubazi komanso ena amakhala kuti anthu amene akubawo ndi ndi ndi timilungu tawo amatipembeza so izi zimapanga shock komanso amateteza ngakhale a- akuvutikanso ndiwo omwewo ndimabwerezabwereza uh, harriet uh, said i saved 1000 slaves i would have saved 1000 more if they had known they were slaves pali anthu ambirimbiri amene akuzunzika akumwalira akufa chifukwa cha katangale komano ukafuna kumenyera katangale aja anthu omwe ajaso ndi amene amakuluma-luma kukumenya-menya kunena-nena zambiri nde harriet was right kunena kuti uh, ngati nkhani iyi 2024 yonseje tikanaithetsa zimenezi zi corruption ija achina chikopa aja amene akhala amangidwa pano achina frank mbeta amene akhala amangidwa achina khumbo soko achina bright tail maloya onsewo amene ndikuwatchula ineyo amene akhala amangidwa by now but the reason is not only are they themselves fighting but other people are fighting for them nde kuti achina bright Taylor aja iwo aja anyake aja maloya amene akupanga nawo benefit uh, azikazi awo mabanja awo uh, ana awo azinzawo mafans so it's, it's a whole huge imakhala ngati kuti ndi ndi chain it's a chain but we are here to break all the chains you know remember when we were opening uh, the live we were listening to the song uh, by uh, combs

ndi ndalama zakuba zimene zija so you you they they they express they show you the the, the fruits of the corruption they, they they show you the fruits of the of the crime their crimes and you clap hands for them and you support them and you follow them they had Amaryllis Hotel Amaryllis Hotel one of the reasons why Amaryllis Hotel uh, succeeded was kunena kuti Collins Magalasi amauza anthu ena ndi ena kunena kuti tikufuna timange headquarters ya dpp and indeed they might be plans kuti amange ndi headquarters ya dpp and the plans zo they are stealing from you of course anthu a dpp ndi nthata za njala ndithu panopa akungoba paliponse oh, everyone in dpp thinks in 2020, 2030 they will be president like everyone aliyense akuziona kuti 2030 akakhala president so aliyense akungoba kumangotolera ndalama zoti azapangire campaign basitu dziko lija analisandusa uh, uh, uh, uh, eh, banki yoti amene ali ndi udindo basi abepo azisungira kuti azapangire kampeni basi we have just become a campaign field we have just become a campaign field like we are so sad this is sad and we need to wake up so zimene zimachitika zulo zija ndi zopusa kuyambira a mcp zisiru zokhazokha makape mabo- mabonobwa ndi mabonobwa okhaokha bonobwa mumaziwa bonobwa bonobwa ndi chinyani china chake chimapanga zopepera chibonobwa A- a mcp aja ndi mabonobwa and a mcp ndi mabonobwa kwambiri chifukwa chonena zoona kuti anzawo a dpp all they are doing ndi kuba a dpp panopa angoba all they are doing is stealing and mcp m'malo moti apange fight kuti kuba kuja kuthesedwe eh? kuti apange inu mupange alimbane nawo azipanga ma press briefing on that akulimbirana basi kuti akayike nkhata pamanda eh? and dpp nde zimabonobwa zokhazokha zimene zikulimbana mukalimbane ndi anthu kuti akayika ma wreath akayika nkhata pamanda a munthu zachani zimenezo what is that for like so but uh, what i'm telling you is anthu amapanga dala ma diversion ma diversion amene afuna attention ichoke kwa amaryllis hotel they don't want you to focus panopa pachitikaso bomba lina pachitikaso bomba mabonobwa okhaokha ndi mabonobwa mabonobwa muchitumbuka timati mabonobwa ah, mbwenu Unambembe, Unambembe. No, um, thank you very much for being there. For uh, but it's, it's nothing for you if you just join the lives just to listen and do nothing. Uh, if you're getting anything, if you're getting educated, then you should use that education to do something. Makala busy kunena le anthu ena ndo ongophunzira amangolandira ma certificate. I've been revealing to you the realities, you know. Palibe amene angandipitise mu court in nkhani zizi kuti akawina. Palibe. no one can ndi chifukwa chake panopa a ken manda aja basi asowa sakuonekaso nawo mange file trial bundle trial bundle sizaoneka khoti linanena kuti mu may kesi yathuyi ayipatsa two days ne ndikudikira kuti khoti lipereke two days ine sikuti ndinena kuti kesi ithesedwe aa kesi ikuyenera imvesedwe ndipo a chief justice amene ndikufuna kuti apite akapereke umboni abwere azapereke umboni awawa deputy chief justice ndi maloya onse aja ndinatchula aja akuyenera abwere pa court azaperekere umboni achina khumbo soko ngati akunena kuti ndayipitsira mbiri apangeso akasumeso ndikuwapanga challenge ngati akhumbo soko zimene ndayankhula lero mukuona kuti ndakulakwirani kasumeni please sue I've been very clear if you feel ndakulakwirani please sue napemphera kale nathesa kale mkumano koma ndimangofuna kupanga comment pa zimene anthu awiri aja anakamba amayi inayi and it's only women that have come out pa live pa, pa tiktok and that tells you eh? women are bored most men timangoonesa ku- udolo kumowa basi kumangokambira akamangira uja hey, akukamba zoona kumowa basi we just discuss these things kumowa and you think kuti you are brilliant people you think you are intelligent good night